onye ndidi ọ na-eri azụ ukpo o nwere ndị bụ eh, na ndụ ha ha anaghị enwe ndidi ha anaghị enwe ndidi o nwere ofu onye m ma mgbe m maara ya bụ ahịa ka ọ na-azụ mekata mekata udo na ahịa ọ na-azụ ma ahịa ọ na-azụ abụkaha nnukwu ahịa fụzie na ọ na-eme na ọ na-agba igwe ọkụ nya welder si he ọ hapụziri ahịa si na na na nke a ka a tara ka a nwakwa nke a mgbe ka mbọsị gara gara gaa gaa gaa gwa m fụ ya ọ bụrụ na ego n'ahịa nachekwa na ọ bụghị ahịa ahụ ma ọ na-azụ m wee jee welding ka ọ na-anakwazị kịta akwazi nwesị ahịa eyi kezi ọ kwa nachiri isi na welding ke ọ sị na na ama m nke na-achụ onye mana ịgwa gị eziokwu eh? onye a dena onye makwụ ya anụ si bụ na o nwe mgbe ọ na-alụrụ ọ na-alụ o nwere onye ọ na-alụrụ ọrụ ama m company ebe ọ na-alụ ama m ihe ọ na-alụ ebe ahụ na the company before o si na company ahụ wee pụọ banye zụba ahịa si n'ịzụ ahịa nachi ya mebe welding metụ welding na-echetakwa na aha amakwa m ahịa ihe ọzọ ọ na-azụ ya oge ọbụla ọ na-amagharị o si na nke a mapụta ọ machi ya na nke a mabakwa na nke a mapụta na nke a n'anya igbo nwa igbo ka m gwa unu ndị be anyị na ụfọdụ ndị mmadụ a na-enwe ndidi ndị mmadụ a na-enwe ndidi mmadụ bido ihe o mee o mee ihe a eme ya pụta taa pụta echi mee ọ- mee ọ dịka ọ na ya ahụ na-akpụ ọkpa na ọ ha aga ọ mapụ ozugbo pịa maba na ọzọ nwanne mana mmapụ gị ahụ ị na-amapụ o nwere ike ọ bụrụ na n'ọnwa ahụ n'ọnwa ahụ ị na-achọ ịmapụ maba na- n'ọzọ ka ka chi gị dere ihe ị na-eme kịta ga-eghe ọnọkwefu n'ọnwa otu ya nọrọ n'ọnwa mmiri na ọ na-eme ka ọ jee eghe mgbe ihe ahụ na-eme a na-eme ka na-azọtụ ọkpa na mmiri pịa ị mapụ ka agwọ pịa eh, eh, eh, onye ndidi na-eri azụ ukpo ebe anyị na-eje ị ga-enwe ndidi mee ihe mee tinye na-etinye uchu na-eme ya n'anya o nwere ihe ị ga na-eme ee ọ bụrụ na na ihe ihe ị chọrọ ka m sụọ oyibo na na result ee ihe ị chọrọ ị na-enweta na ya ihe ọ ya na-amụpụtara gị mgbe ihe ị na-eme apụtarabeghị o mezie gị ị na-emezi ihe ahụ umengwụ umengwụ nakwa since m ji eme ọ naghị apụta otu ọbụla emetebezikwara ya ka ọ gwụ ee ume ahụ i ji bido na-eme ya ịgbakọcha ya banye bido na-eme ya ihe ahụ apụta na ya werukwa ofu ume ahụ na-afụ ọkụ ahụ were ofu ume ahụ na-afụ ọkụ ahụ nke bụkwa eziokwu na e nwere ike ọ bụ na ihe ị na-eme na chi gị edehọrọ gị ahụ ọ dịkwa ọ dịkwa ị marala nke onye a nne dịka on- dịka onye nke a m na-ekwu ọ bụ na chi ya edehọrọ ya chi ahụ onye ahụ ebe fụrụ ya maka onye fụrụ ya onye nwere ọfụma ngwata sị na ọ na-alụbu na n'ọrụ kọmpanị mesịa si ebe ahụ pụta zụba ahịa si ebe ahụ mapụ si mebe welding si n'ịgba ihe ọkụ si n'ịgbakwa ihe ọkụ na-echetakwa n'aha tinyekwa isi n'ahịa ọzọ ọ na-amụ anyị ihe niile a na-agwa gị bụ ọ bụkwa nke o mere ka ahọ iri ma ọ bụ anọ ihe dị ka a space ka m sụọ n'oyibo a space of about four years i mego ụzọ ihe ise hey ọ gịnị ọ gịnị ị ga na-agbakọ chịkọsi onwe gị tinye werekwa ekpere na-esodo dịka anyị nwa na-eme ihe igbo anyị nwa bụ ezigbote onye ụka ekwere na anyị ike nke ekpere ị na-achọ ihu chukwu ị na-achọ ihu chi gị onye ọbụla nwere chi ị na-achọ i were ekpere anyị nwa bụ ndị ụka anyị were achọ ihu chi anyị ị na-eme ofu mbọsị e zitere gị onye onye enyemaka ee oyibo kpọrọ ya destiny helper ọ ndị eluigwe na-ezite ee ezi gị n'ihe ị na-eme o nye gị aka na nke ahụ ị chaa ma ọ bụ o nye gị aka bufee gị na ọzọ ga-abịa eme ị chaa bido fube ifuru ihe ị na-eme ọ bụghị ịmagharị ka oke onye ndidi ọ na-eri azụ ukpo